Wa Lahiti TV ndabwera pano kufuna kukupasirani mpungwepungwe omwe unalipo chaka cha 2012 pamene msogoleri wa ziko lino Bingu wa Mutharika ku nthawi imeneyo atangomwalira kumene Mai Kaliyati anali akuzuzula wa chiwiri kwa msogoleri wa ziko lino nthawi imeneyoyo Mai Joyce Banda kuwauza kuti tiyeni tilireni maliro. Za maudindo tipangabe komanso udindo tipereka kwa munthu woyenera. Takhalani pompo kuti muonere vidiyoyi. Boma la Malawi ndi lokhuzidwa pa zomwe alankhula olemekezeka Mai Joyce Banda komanso a President wakale opuma wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi pa nkhani yokhuza yemwe angalowe malo mwa mtsogoleri wa dziko lino nthawi ili yonse pamene nkofunika kutero. Boma likufuna kufotokoza motere pa mfundo zoyenera kusata pamene wachiwiri kwa pulezidenti akufuna kukhala pa mpando wa pulezidenti makamaka poganizira kwambiri mmene alili olemekezeka mayi Joyce Banda. Timangomva zokambirana zimene zinalipo masana ndikumazilongosola ku mtundu wa malawi kuti iwowo ndamene atero chonsecho sanayenere kutero ngati mayi chifukwa muofesimo simunapezere kale malo ofuna kuti atero zambiri tisatukuza ndi mtundu wa malawi mmawa uno ndizosatheka kuti olemekezeka amayi Joyce Banda nkukhala pa mpando wa pulezidenti wa dziko lino chifukwa anakhazikitsa kale chipani chawo chotsutsa cha ndale. Nchifukwa chake mwina ali patsogolo kuyankhula zambiri pomwe mwina sanayenere kutero. ngati analidi vice president timayesa kuti mwina atha kupita kuchipatalako koma sanatero Ana- anachiona chabwino kuti akhale pamaso panu ndikukuuzani zimene akufuna kapena kulongosola za constitution imene sanayenera kutero pa zifukwa izi zomwe alankhula makamaka amene ayankhula mtsogoleri wakale wa dziko lino dr bakili muluzi ndi olemekezeka mai joyce banda pa nkhani yokhudza kulowa pa mpando wa president nzongofuna kusokoneza ndale zosifuna kusokoneza dala nkhani komanso amalawi monga tanena kale boma lifotokoza posachedwapa mmene alili a president wa dziko lino Ngwazi Profesa Bingu wa Mutharika ndipo tikuwuzeni kuti mtundu wa malawi musadere nkhawa tikulongosolerani mwatsatanetsatane posachedwa pompano anthu ena akhala akufalitsanso kuti ati aphungu a nyumba ya malamulo akumana lachiwiri likubwerali pa 10 april 2012 tiuze mtundu wa malawi lero kuti ili ndi bodza la mkunkhuniza boma liku- likufuna kutsindika kuti nkhaniyi sikukhuzana komwe olo pang'ono zimene akukamba za kutenga kukhala mmalo kapena kukhala pa mpando ndi zina zonse sizikukhuzana olo pang'ono ndi nyumba ya malamulo iwo amakhala ndi mapulogalamu awo komanso ifeyo tilibe dongosolo lina lililonse lofuna kutero pamfundo iyi boma likupempha amalawi onse kuti adekhe komanso asamvere anthu ena onse akungofuna kuwasokoneza chabe boma lokha ndilo lili ndi udindo komanso mphamvu yolankhulapo pa nkhaniyi
Mmene mwamvera nkhaniyo, kodi mayi Kaliati amalakwisa? Mwina amapereka chiganizo choyenerera? Ku nthawi yomwe anamwalira mtsogoleri wa dziko lino Bingu wa Mutharika chaka cha 2012, kodi mayi Kaliati amalifunira dziko lino zabwino kapena ayi? Ankalakwisa? Ankaononga? Nankha mayi Joyce Banda ku nthawi yomwe adautenga usogoleri wa ziko lino kukhala ngati sogoleri wa ziko lino anachitapo chani? Anachitapo chani chomwe chimakupangisani kuti munkumbukire mayi Joyce Banda ndi chipani chake cha PP? Nankha mumankumbukira Bingu wa Mutharika motani ndi zitukuko zake Chifukwa Bingu wa Mutharika anagwira ntchito yothandiza a Malawi, yotukula dziko lino la Malawi. Kodi muzamukumbukira motani? Chifukwa Bingu wa Mutharika sanali ngati awa omwe alipowa, wokuba, munthu wopanda chisoni ndi nduna zake kungokhalira kuba misonkho ya a Malawi. Bingu sanali choncho. Kodi Bingu muzamukumbukira motani? Kodi Bingu. tizamuiwala amalawi? Tingopempha kuti ambuye wakumwamba awuse mumtendere zimu wa malemu bingu wa Mutharika ndipo apase zabwino zose. Timakunyadirani amalawi nonse amene mumatsatira lahiri K TV osaiwala kupanga share video yi kuti anthu enanso aonere osaiwalanso kupanga subscribe pano pa lahiri K TV.